Ii, ndikuzuka kumene ananena ndi kuti malo amene aja amakhala okongola ndi ndani amene angandichallenge panopa kuti ineyo mayi kwanga kokha ndi kwa mbee ngati mmene kuli nkhope yanga ndi nda kuti muzikagundika e koma ndakotele koma ndakotele okha asikana ngati iweyo zona zimene ndimangosuzumira mu magulupumu

koma malo amene aja amakhala okuda basi nde uzikakhala pa gundigundi kumanena zoti malo amene aja utani ndani angandichallenge komanso zimene mukudziwa asikana eh mayankhulidwe mukuyankhulawo muzikangana amene aja ndi msikana nzanu manipele sikuti ndikumubakira kuti chagale mubhake pene mamodo ayi zina mamodo osandipaka ndi zina chiwanda ngati limene manipele zanu zili mmagallery mwa amuna amu Hmm? koma funa kunapeza kuti amuna awo munthu okuti sangapange zimenezozo sokupanga zimene zija amakhala amuna zisiru zokha zimene zimapanga zimene zija Hmm? Munakhaso mukuziwa imafika nthawi ina yake inuyo kuti mchikondi kugwa mchikondi inuyo kubalalika naye mamuna akati tapanga nyee iwe kupangadi akati tapanga chuu iwe kupangadi osati mawa zakupanga chipongwe imafika nthawi imene ija ya amene mukudziwa chikondi cheni cheniyo muntha kundivomereza zili mmagallery mwa amuna athu zinthu zathu koma mwina umunthuwo nayo ziseka nzako leroli ziseka nzako one ine ndibe nthawi yoseka fukwa ifeso nazo ifeso tinapangapo zibwana ndibe nthawi yoseka mwandimvesesa ndipo kumagundika ndi kumeneko gundigundi komanso iwe amene sunapangepowe ukuona anzako ayalusidwa apapa ndikulangizano kaya kwa chikondi cha mtundu wanji kaya kudyeza akudyisisa tani koma akamakuuza kuti panga mwakuti ine ndikufuna ndione wakuti osayelekeza mistake imeneyo osayelekeza amuna ndoyipa wa amuna ndoyipa umapeza kuti mwina makefe ndikuwasiyefe chakhalidwe yawo Koma iwo akapsa mtima ndi kuwawidwa kuti ati asiyanji ati safa azitiyiyalusa azitiyiyalusa nde chonde be careful warning ine ndikupeleka malo paja lokha ee khala ine nkhani imene ndati ndiyiyankhule ndimaona ma comment tu mwina kumbali ya zinazi eti zichani kaya amati chani zomveselazi izizi eti mwinadi mwakuti mutha kuyankhula komano kunkhani ya malo amene ajawa ndokuda inu simungandipusisa nkhani imene ndalusa nayo na ndikalowa nayo imeneyo pa line ndipo ndikayitokotera ni ndani amakhala ndi malo abwino oyera mbee amene aja ni ndani anditchalenje ndimpasa ndrama lero ndingoti ndrama ndilibe komano ndi ndani ndi ndani ndi ndani oleka oyera mbee kuyambira kumapazi mpaka kumutu koma malo amene ajawa ndi malo amene ajawa basi ndi nda Ah, sibasa mwayo mwaona mwaufila ndikuzuka kumene apapa chipani changa ndachivaliratu nkhani imeneyo khale sinagone nayo tunda nayitu ma ndiyankhula ati eh, kumane koku- kotere kokuda eh, kora ino ha komanso simo wife sizodandaula zimenezozo ukukhala pa pressure kwambiri wamva usamayankhe amenewayo ndi facebook imayiwala iyi two days nkhani imakoma two days imakhala yapita nde usakamayankhe usikangati nazo zojancha uzingowayang'ana ayiwala okha amayiwala aMalawi awa osamayankha Ya, kamodzi kanso ngati nkambirimbiri ena anu ndipo mavidiyo yomweyo mmakhala nayo bizi mmakwanu kuiwonera ka 17 ena anu omwe mmatukwana makomenti koma mmene zoti mukasowa chochita zikakuvutani mmakhala mukuipuleya nkumayionera amala anzanga Ah, koma mwadzuka bwa